onye na ibu na onye igbo ọ dị ya dịka na na onye igbo ka ọ bụ onye na ibu na onye igbo chọọ ịmụ ha asụsụ igbo onye na ibu na onye igbo chọọ identify with ndị igbo onye na ibu na onye igbo neke ka o si asụ abụ asụsụ anyị unu nụ ife o kwu n'igbo na-ada dịka na abụ ka ọ na-abụ i don't know why i ji dị ashamed ịsị na onye igbo ka ị bụ I'm a proud igbo woman o gete wuhe m shinne na ọ bụ na abụ na m onye igbo ka ife ngete kọlụ mama m kazi ife na-eme yị ifele n'ime okwu igbo e. m na-ajụ biko donu ke bụ ife ifele nọ n'ime ịsị nị na m bụ onye igbo ke bụ ife ifele na-eme yị n'ịsụ asụsụ igbo n'ilo Unu manị na oge ọbụla mụ na di m nọ n'ezi na anị ndị agbakpa anyị bido sụma asụsụ anyị unu manị na onye ọbụla na-atọ ọnụ wa chọ ige ntị wa chọ ikiri onye na-asụ asụsụ Igbo ọ bụ na ị manị na na asụsụ ị na-asọ ụsọ ka m gwa ị tata na ọ sọgbu onwe the asụsụ dị so unique na ọ bụ na i kwu okwu obodo na ibu na asụsụ Igbo N'obodo be wa nị dị asụ asụsụ Igbo, olu onye ọbụla na-ewegara isi na anya ka wa mala onye ekwuni. You should be proud of your language. You should be proud of who you are. Stop denying your identity. Ife me nji eme ife onyonyo e bụ maka ifili ndị na-eme ifele ịsụ Igbo n'ilo. nchọ ịgwa ị tata na ifele adị emekwa m ịsụ igbo n'ilo m na-asụ igbo anytime anywhere m ga-asụ a nnọdụgodo ime aso rock m ga-asụ a nnọgodo ime white house m ga-asụ asụsụ igbo you can't stop me as far as na o nwe onye igbo ọzọ nọ ebe afụ m ga-asụ a ndị ọzọ mekwe nji eme ife onyonyo e bụ ụmụnne anyị ndị nọ n'ime ikwere na-asị na wa abụ na ndị igbo bụ ụmụnne anyị ndị nọ n'ime edo steeti sị na wa abụ na ndị igbo na ụmụnne anyị ndị nọ n'ime delta steeti bụ ndị igbo sị na wa abụ na ndị igbo bịakwanụ ga-anụ kwanụ ga-afụ onye na ibu na onye igbo ka ọ sọlililili ịsụ asụsụ igbo ọ fụ onye ga-amụgosi ya kịta ọ kwado m ịkwụ ụgwọ ịmụ asụsụ igbo biko donu ndị igbo be anyị ka anyị na-amụgosi ụmụ anyị asụsụ anyị ka anyị na-asụ asụsụ anyị o nwene ife ifele dị anio biko do ndị igbo be anyị ka ifele mezi na anyị ịsụ asụsụ nke anyị ọ bụ na onye ezi na ịbụ na onye igbo ọ sụ a ka ọ bụla onye igbo ọ bụ bụlụzi iyo biko do anyị na-arịọzi unu ya na arịrịọ ka unu sụma asụsụ anyị ka asụsụ anyị efushune

Bikodonu, ife dị oke mkpa dọ na anyị mụgọsị ụmụ anyị asụsụ. Anyị bụ ndị okenye, ka anyị kwụsị ime dị ka na asụsụ anyị adịghị asọ ụsọ. Ọ sọgbugo onwe o. Ọ na nke bụ nke izizi ị ya afụ vidio m na YouTube channel m. Biko, subscribe-a to YouTube channel m nye. Ka Chukwu gọzie. Gbatikwa your notification bell oge ọbụla m ji tii ife onyonyo n'ebe. ka ị ya afụ gua ka ị bụlụ onye izizi ga-afụ anị. Dalụ nụ shinne, ka ọ dị mbọsị ọzọ.